aw danse Maliba TV1 jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sentelima waati selen an ka jamana kɔkanko ni diɲɛ cɛ ka baara minisiri Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔnye sɔrɔ ni dunya seleke naani tɔnba bolofara min ɲɛsinlen don baarako koɲɛw ma o ɲɛmɔgɔba Gilbert F. Houngbo ye kunun o tarata avril kalo tile wolonwula san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ, kuma falenfalen tun ɲɛsinnen bɛ ka baara ɲɛnama caman sigi Mali kɔnɔ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ye, min bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔ yiriwa. O maaba filaw kumara fana baara dɔw labɛn kan, minnu bɛ kɛ sigida caman na, min dɛmɛ bɛna ɲini ka bɔ kɔkanjamanaw yɔrɔ, Ka kɛɲɛ ni lahaliya minnu bɛ Mali la sisan, olu minnu bɛ kɛ sababu ye fana ka baarakɛyɔrɔbaw jɔ min bɛ dayɛlɛ bɛɛ ye. O kɔfɛ lakanako o dakun na Jema finitigilakaw ye boloda kɛ binkanikɛla jɛkulu ɲɛmaa siganama dɔ kan, minnu ka baara bɛ kɛ Jema ni Bamako sira ni Jema ni Kayi sira kan. O maa siganama in dɔnnen don ko OS ni a bɛ sanji 23 la. minɛla dugu dɔ la ni kilomɛtiri bi naani ɲɔgɔn bɛ a ni Jema cɛ k'a bolola marifa dilannen muru ani a ka dabalifɛnw to a kun ni maa wɔɔrɔ tun minɛla o jɛkulu in na marisikalo tile segin ni tan ni kelen tɛmɛnen o sira fɛ komisɛri Jibril Sanu y'a ka cɛdenw fo u ka baara ɲuman na ani ka wele bila jamana kɔnɔdenw ma u ka jɛkafɔ sabati ni lakanatigilamɔgɔ ye Ni an bɔra o la an bɛ taa kɔkan kibaruya kunnafoni na an b'a daminɛ kɔngo rd kunun o tarata su Abigail Kasoki ni a bɛ sanji bi saba ɲɔgɔn na bɔnɛna a nin na ni marifakisɛ ye Nyabangi sigida la Walikale rd kɔngo kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a cɛ ka seereyakan sɔrɔlen ye ko dalamankan dɔ de tɛmɛna ale ni golomasi tabaw ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ yaalayaala la ni a bɛ fɔ olu ma ko patrouillekɛlaw k'a sɔrɔ ale tun bɛ ka segin ka na a ka so Real Madrid ni Bayern ka mati bannen kɔfɛ ko mankan bonnen de ale muso bɔra k'a bɛna kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ko kisɛ fana y'a sɔrɔ a kɛrɛ la k'u bɛ se waati min na lapitaliso la a fatura boloda kɛra o maa kofɔlen kɔni kan wa ko sigilamɔgɔw ye wele bila ko sɛgɛsɛgɛli fana ka dayɛlɛ an b'a kuncɛ iran Tile bi naani kɛlɛ kɔfɛ Iran y'a jira k'a ye sebaaya sɔrɔ lamerike jamana ni Israel kan min bɛ bila tariku kɔnɔna na. Iran jamana lakana kulu ka fɔ la ko Washington sɔnna u ka hakilina talen ma min bɛ tali kɛ ka kɛlɛ jɔ pewu ɲangi min tara u kama ko o bɔ yen ani k'u ka golomasi tabaw wele u ka bɔ u ka jamana kɔnɔ ani k'olu de ka mara bɛ Détroit Hormuz kan ni o ye kɔgɔjida sira dɔ ye tajiw bɛ tɛmɛ min fɛ ka taa diɲɛ jamana tɔw la. ani ka fara uranium fɛnɛ kan Iran jamana b'a jira k'o ye sebaaya de ye olu ma nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sen telimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.